an nana bi tuguni an bɛna video kɛ an balimaw bi kuma man nɔgɔn komi mali sigi man nɔgɔn komi maliyɛnya man nɔgɔn mɛ hakilimaw b'a faamu an bɛna kuma min bɔ an da bi walahi a kanubaa man ca mɛ an tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ ala de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ an bɛ faso de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ anw bɛ kira de kɔ bi kuma bɛ mun kan mali mɔgɔbaw mali mɔgɔbaw fɔ mali mɔgɔbaw k'a dɔn ko mɔgɔbaya tɛ labɛncogo ye fɔ mali mɔgɔbaw k'a dɔn ko mɔgɔbaya tɛ yecogo ye mali mɔgɔbaw mɔgɔbaya tɛ fini ye sijɛ tɛ kɔrɔ ye ni sijɛ ye kɔrɔ ye mɔgɔ mali mɔgɔbaw saga sogo tɛ dun an bɛɛ lamarala mɔgɔ dɔ de bolo an fɛn fɛn filɛ nin ye bi an ko an ye maliyɛn an bɛ waso ni maliyɛnya ye an bɛɛ ye bɔra du dɔ de kɔnɔ an bɛɛ bɔra danbe dɔ de la mɛ mali kɔnɔ bi danbe de tiɲɛna n'i ye denmisɛnninw ye bi ka wuli k'a fɔ ko mali mɔgɔbaw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la danbe tiɲɛna de a tiɲɛna k'aw to min ko ni kuma fɔla a bɛ bɛɛ ta mɛ bɛɛ tɛ tiga toli kelen a bɛ tiga bɛɛ gɛn ka bɔ adamaden da kɔnɔ jɛgɛ kelen tumu bɛ jɛgɛ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ bamanankan de don n bɛ ka bi ta fɔ bamanankan foro la bamanankan mɛnnaw b'a sidɔn bi n dusu man di a n dusu man di komi ne ni maliyɛnden ɲɔgɔn na caman maliyɛnden ba kelen maliyɛnden mɔgɔ caman bɛ yen min kɛ n ta ka jugu ni ne ta ye n'aw ye mɔgɔbaya kɛ yecogo ye anw ka ladamu ni anw ka mara kɔnɔna b'a jira an na ko mɔgɔbaya ye jogo de ye ko mɔgɔbaya ye kɛwale de ye ko mɔgɔbaya ye kumakan de ye mɔgɔbaya tɛ yecogo ye mɔgɔbaya tɛ fini ye mɔgɔbaya tɛ jama ye sɛkina amadu amawula tɛmɛna mali kɔnɔ fɛn bɛɛ dal'a kan a maliyɛnw aw mali mɔgɔbaw aw minnu filɛ bi ko mali mɔgɔbaw y'a ye aw ye sɛkina amala ka isitwari mɛn fɛn bɛɛ dala sɛkina amala kan a ye kaso kɛ k'a denw kɛ fɛn sugu bɛɛ mali mɔgɔbaw aw mɔgɔ kelen tɛ bi ni mɔgɔ min y'aw kelen mɛn den minɛ bi ka ko k'a la mali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama ale ma taw la a ye sabali a ka tiɲɛ fɔ mali marabagaw ye an y'o dɔrɔn de ɲini aw fɛ mɛ denmisɛnnin minnu bɛ bɔ k'u sigi rezo sosiyo sanfɛ ka mali mɔgɔbaw nɛni vraiment lamarabaliya don a man kan ka kɛ an ka bonya bɛ se mali mɔgɔbaw ma mɛ fɔ mali mɔgɔbaw k'a dɔn min tun kan ka ɲɛsigi kunu ko u ye u ɲɛ de tugu o kan an filɛ o dingɛ de kɔnɔ bi mali mɔgɔbaw tun kan k'a dɔn ko bi de bɛ se ka sɔrɔ ka mara lasabati kunu mali mɔgɔbaw n'aw y'a to mara kɛ tiɲɛ kunu aw sigilen ɲɛna aw b'a dɔn bi bɛ se a y'a dɔn n'i ye danfɛn jugu dan n'a ma falen i ɲɛna a bɛ falen i kɔ ɲɛna bamanankan don bamanankan mɛnnaw b'a mɛn u b'a si dɔn tout simplement n ka kuma bɛ mun kan mɔgɔ si tɛ mali denmisɛnnin na k'i mɔna i fa bolo hali n'i mɛ mɔ i fa bolo k'i mɔna mali kɔnɔ ka wolo mali kɔnɔ ka mɔ mali kɔnɔ hali n'i m'i fa mara cogo dɔn i kana kɛ adamaden yɛrɛ i kɛ kɛ bagan ye i b'a dɔn k'a fɔ mali ye jamana min ye maliyɛn den kɛ l'éducation t'a permettre k'a fa filan nɛni k'a ba filan nɛni mais trop c'est trop mali mɔgɔbaw aw b'a dɔn tigitigi ko mali politiki mɔgɔw bɛ k'u servir aw la aw b'a dɔn ko ala ka mɔgɔw tɛ aw b'a dɔn ko diinɛ mɔgɔw tɛ k'a daminɛ président de la république a n'a kɛ ministre bɛɛ da lajɛlen kɛnɛ a kɛ ministre de la religion fɛ a bɛɛ ministre de la religion n'a bɛ taa aw mɔgɔbaw kɛ jama lajɛ kɛnɛw kan a bɛ taa président kɛ cila de lase a tɛ taa ala ta lase mali mɔgɔbaw aw b'o kalama n tɛna mɔgɔ t'a tɔgɔ ma ni kuma fɔla a bɛ mɔgɔ bɛɛ ta fo a k'a dɔn ko kunu a y'a ɲɛ tugu min kan bi ko an bɛ don a kɔlɔlɔ kɔnɔ wa a m'a daminɛ danga ko tɛ wa danga ye ala ta de ye maa bɛ maa danga danga bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ kɛ danga bɛ mɔgɔ minɛ n'a kɛla tiɲɛ kan mali kɔnɔ bi sanfɛ duguma ça ne va pas aw mali mɔgɔbaw minnu filɛ kɛ kule nin ko mali mɔgɔbaw aw denw bɛ tunga kan aw denw tɛ tunga dɔn anw fantandenw de bɛ kɛ sa sahara kɔnɔ anw fantandenw de bɛ kɛ sa cɛncɛn kan anw fantandenw de bɛ kɛ sa kɔgɔji la k'an hakili to an ba kɔrɔninw n'an fa kɔrɔninw na aw ta ye mali ye c'est à dire anw ta ye ka n'an jɔ kɛ aw filɛ quoi parce que n'i y'a ye k'aw tɛ ka se ka bɔ ka tiɲɛ fɔ mali autorités ɲɛna olu bi jɛ kɛ fantanw kɛ impôt min suɲɛ olu bi jɛ kɛ anw fantanw dahirimɛ tiɲɛni min kɛ olu bi jɛ kɛ anw fantanw magosali min kɛ u ni aw mali mɔgɔbaw de b'a tila donc o de bi aw bali kɛ mali marabaw kɛ tiɲɛ f'u ɲɛna an sɛgɛnna ten sa mali in y'an bɛɛ de ta ye mali mɔgɔbaw aw bɛɛ de bɛ mali in kɔnɔ mali in de y'aw kɛ mɔgɔba ye aw si mɛ mali in kɛ maliba ye fo a k'a miiri o de la ne ka bi kuma in a bɛ mɔgɔ caman tɔɔrɔ dɛ je suis prêt n'a sɔrɔla ne de bɛ kɛ mali saraka ye walahi n y'o ɲini ala fɛ ko ne bɛ moritani yan nɔ o ka kɛ mali kɛ avancer an tɛ mɔgɔ contre la an tɛ parti contre la an tɛ diinɛmɔgɔ contre la an ko mali de kɛ jɔ tiɲɛ kan an ko mali de kɛ labaara tiɲɛ kan karamɔgɔw a y'a bila a kun na ko donfini tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye a y'a bila a kun na ko mɔbili tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye a y'a bila a kun na ko jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye aw bɛ kira min kɔni kan k'o suivi n'a sɔrɔla ko tiɲɛ de don religion de les musulmans o min bɛ kɛ bɔ aw da kuranɛ kumakan ni tiɲɛ de don yecogo tɛ dulɔkiba ye ɛ mɔgɔbaya ye mɔgɔbaya ye kɛwale ye mali fantandenw ɲɛninen don bi ka s'a dan na mali mɔgɔbaw fo k'a bila kun na a k'a dɔn k'a fɔ ko fantanninw de fana bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye jama minnu b'aw nɔfɛ olu de bɛ k'aw kɛ mɔgɔba ye aw si tɛ mali sanfɛ mali mɔgɔbaw an bɛɛ de bɛ mali in kɔnɔ mali in y'an bɛɛ de ta ye n'a ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ ɲɛ n'a tiɲɛna a tiɲɛna an bɛɛ ɲɛ mais n'a tiɲɛna aw mali minnu mɔgɔ aw minnu fila kumakan filɛ nin ko aw ye mɔgɔbaw ye alihamdulilayi minɛ yɔrɔ bɛ aw bolo aw ni fali mali faama sun aw de bi jɛ aw bɛ mali nafolo tila aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire que faut que aw k'a dɔn ko kɛlɛ kun ye min ye mɔgɔ ko tɛ mɔgɔ ko tɛ faso ko de don mɔgɔ bɛ se ka o ye mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ faso kanu la mais mɔgɔ tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ fasodenya la mais faso kanu mɔgɔ bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛw la bamanankan de don an k'an sabali k'a fɔ jeunesse ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ k'u sigi réseaux sociaux sanfɛ ka mɔgɔw taw tɔgɔma k'u nɛni ka mɔgɔw taw tɔgɔma k'u buruja ça c'est un vraiment, vraiment, vraiment dégoûtant. C'est pas normal du tout. mɔgɔ kana bɔ ka mɔgɔ ta tɔgɔma k'a nɛni mɔgɔ kana bɔ ka mɔgɔ ta tɔgɔma k'a buruja mais aw filɛ ka mɔgɔbaya min kɛ aw kɛ masigekɛla ye ka mɔgɔbaya min kɛ aw kɛ titre ye ka mɔgɔbaya min kɛ aw kɛ demasikɛla ye fo k'aw sabali mɔgɔninw de bɛ mɔgɔba kɛ mɔgɔba ye kumakan de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye kɛwale de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye yecogo tɛ ni jalamugujɛ bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye mɔgɔ tɛ se ka don kɔɔriforo kɔnɔ ni sijɛ kɔni tun bɛ mɔgɔ fana kɛ mɔgɔba ye saga sogo ti dun an k'an sabali mɔgɔbaya ye kɛwale de ye mali kɔnɔ mɔgɔbaw bɛ yen ne y'o de fɔ ka exemple fitinin dɔrɔn di mɔgɔw ma an k'an sabali ça ne va pas depuis Modibo Keyita tile tɛmɛna ka bɔ Mali la ça ne va pas an bɛna dɔɔni an kɔrɔ Musa Tarawele tile anw b'o kalama ne bɛ se ka caman de f'o la Musa Tarawele tile aujourd'hui je suis 44 ans moi Musa 44 ans aujourd'hui toute ma vie je suis un aventurier aw bolo ko tunga tunga tungalataa ko ko tunga diyaɲɛ de don wa mɔgɔ si tɛ ka tunga kanu ni faso ye maliyɛn den min bɛ aventure la bi a diɲɛ jamana tɛ ko min ka jamanaden bɛ aventure la komi maliyɛn fɛn sugu bɛɛ bɛ ka kɛ an na tunga fɛ donc ni ala ye réseau sociaux da bi an bɛ se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya an bɛ se ka ɲɔgɔn bɔ fili la an bɛ se ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn ladɔnniya an bɛ se ka mali segin danbe minɛn kɔnɔ pour que anw faantanninw ka se ka kumada sɔrɔ mali la a kan'o kɛ komi an bɛ mɔgɔbaw contre la a ye sabali kuma in tɛ janya dɛ mais kuma in ka farin an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ mɔgɔbaw a y'a sabali k'a dɔn ko mɔgɔninw bɛ duguma mɔgɔbaw a y'a sabali k'a dɔn ko aw bɛ ala place de la kira ka kɛlɛkɛbere de ye aw dɔnnibagaw ye aw de ye kiraw tiɲɛtabagaw ye ala kira ko min kuranɛ ko min a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la an tɛna fɔ a y'a kɛ tan an tɛna fɔ a y'a kɛ tan mais aw b'a dɔn kunun n'aw ma tiɲɛ fɔ bi ko an bɛ jigin a kɔlɔlɔ kɔnɔ an filɛ a kɔlɔlɔ kɔnɔ a tɛ taa k'an si to n'a ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ ɲɛ n'aw bɛɛ y'aw sigi k'a to a ka tiɲɛ n'a tiɲɛna a tiɲɛnen an bɛ sigi a dingɛ kɔnɔ an bɛɛ faso in kanu y'a to aw farala ɲɔgɔn kan ka europe jamana doki mun de y'a kɛ faso kanu de don mɔgɔba ɲini kun tɛ o aw y'a kɛ mali gouvernement ka yamaruya yɛrɛ tun tɛ mais aw ni ala ni kira cɛw b'a dɔn mali gouvernement a bi sɛrbela aw de la a b'a dɔn k'a fɔ ni ala ko ka b'u bolo n'a man b'u bolo aw b'a dɔn mali gouvernement mɔgɔw ni ala ko ka b'u bolo n'a man b'u bolo ministre de la justice taal'i sigi ka moquer aw la muso ka nɛgɛkɔrɔsigi la a kuma ma se ka taga ɲɛ normalement a kun kan ka bɔ ka yafa deli aw fɛ ale ministre de la justice kelen taal'i sigi hayidara kɔrɔ ni ale tola a place la mali kiri bɛ kɛ kiri jɛlen ye bi bɛ cogo di o kɔfɛ an tɛ se ka sariya bɛɛ fɔ a bɛɛ k'a fɔ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ mɔgɔ minnu taara ka taa kasoladenw ladumuni hayidara y'a fɔ a ka interview la k'a nana fɔ a ɲɛ na ko kasodenw degunnen don k'a bɛ wele bila président de la république ma minnu bɛ yen n'olu ka dossierw ma kiri u k'a lajɛ u ka hinɛ faantanw na u k'a lajɛ minnu ta bɛ n'u tɔɲɔnen don ni sinmɛ k'u la ni u ka hakɛ ma segin u ma jamana tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ n'a bɛ to ka bɔ k'o tiɲɛ fɔ jamana président de la république ye ko caman bɛ yen n'o min bɛ kɛ désordonné la o tɛ se ka kɛ hakɛ hakɛ o de ye ka bɔ ka fantanw defan ka ala ka diinɛ defan ko lankolon caman bɛ ka kɛ mali kɔnɔ ni aw y'aw jɔ jɔyɔrɔ la a tɛ se ka kɛ an jigi b'aw kan mɛ n'aw kɛra bɔbaga ye ka tugu faamaw nɔfɛ k'u tanu u ka kɛwalew la min ɲɛna o min ma ɲɛ o en tant que ni wari dila aw ma aw bɛ faamaw tanu u ka kɛwalew la mɛ an bɛ taa min mɔgɔw bɛ yen olu ni faamaw tɛ se ka ɲɔgɔn ye n'aw ko aw bɛ faamaw ye sisan sisan kɛ ja aw n'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye aw ye fantanw ka kumada ye an ka mɔgɔbaw y'aw ye mɛ aw bɛɛ bɛ mali in de kɔnɔ aw si tɛ mali sanfɛ aw bɛ se ka y'aw mɔgɔ ninnu sanfɛ mɛ mali b'an bɛɛ sanfɛ mali y'an bɛɛ fa ye kuma in tɛ janya dɛ d'abord n bɛ foli lase an ka mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma particulier n bɛ shuwala bayaya ayidara fo ale ye ala ka kɛlɛ kɛ ale ye ala kira ka kɛlɛ kɛ an b'a kɔ an bɛ foli d'a ma yanni bi ka se kunun tɛmɛna serifukɛ foli b'i fana ye ne y'o de fɔ hali bi n'a sɔrɔla i bɛ yɔrɔ min na i tɛ se ka bɔ flagramment ka fɛn fɔ i terikɛ ɲɛ na i ye kɛlɛ kɔni kɛ kunun mɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi n t'a dɔn min bɛ yen seri serifu usumani madani ayidara n t'a dɔn min bɛ yen bi mɛ kunun i ye kɛlɛw kɛ mɛ bi kumakan sumalen don mɛ an b'a faamu hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ ras bath fo depuis espagne k'a fɔ abdu ɲangi ye k'a erekilela vraiment je suis désolé ne m'a miiri a bɛ sɔn nin ko sugu ma a erekilela a y'a jɔyɔrɔ bila ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ merci beaucoup k'an bɛ waati wɛrɛ musa samakɛ depuis la mauritanie an bɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah